moni moni mwa mbuye wathu yesu khristu tikulandireni ku utumiki wathu wa mtsiku la lero inde tsiku loyamba la msonkhano wathu wa pa tv ndithu tiyeni tikhale limodzi m'masiku amenewa okwana 12 kapena kuti khumi ndi awiri. Muli ndi ine, Evangelist Lesa Mponda, kapena kuti Mlaliki Lesa Mponda. Ndithu, m'masiku 12 amenewa, tikhala tikumakumana pano pa TV nthawi ngati yomwe ino, ndikumagawana Mau a Mulungu. Ndithu, musandisiye ndekha, tiyeni tikhale tonse limodzi munthawi yonseyi, timve chimene Mulungu wa Kumwamba watikonzetsera. Utumiki wathu wa mtsiku la lero ukuchokera m'bukhu la Aroma. Aroma chapter 1 verse 18 mpaka 22. Aroma chapter 1 verse 18 mpaka 22 pamene akunena kuti pakuti mkwiyo wa Mulungu wochokera kumwamba uonekera pa chisapembedzo chonse ndi chosalungama cha anthu amene akanikiza pansi choonadi m'chosalungama chawo. Chifukwa chodziwika cha Mulungu chaonekera mkati mwawo, pakuti Mulungu anachionetsera kwa iwo. Pakuti chilengedwere dziko lapansi zaoneka bwino zosaoneka zache, ndizo mphamvu yache yosatha, ndi umulungu wache, popeza zazindikirika ndi zinthu zolengedwa, kuti iwo adzakhale opanda mau akuwiringula. Chifukwa kuti ngakhale anadziwa Mulungu, sanamchitira ulemu wakuyenera Mulungu, ndipo sanamuyamika, koma anakhala opanda pache m'maganizo awo, ndipo unada mtima wawo wopulukira, pakunena kuti ali anzeru, anapusa. Mutu wa uthenga wathu ndi wonena kuti Akadapanganso chani Yehova? Akadapanganso chani Yehova? Titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Atate, Mulungu wa mphamvu zonse. Zikomo, Ambuye, potipatsa nthawi iyi kuti tikhale limodzi masiku khumi ndi awiri awa kugawana Mau anu. Lero kukhala tsiku loyambirira la msonkhano umenewu. Khalani nafe ndikutitsogolera ndikuti muphunziro ili limene tikuyamba nalo loti munakachitanso chani inu mulungu wakumwamba kuti ife tikadziwe kuti inu mulipo mukhale nafe ndikuti mau awa akafikire pa nthaka yofewa namere naabala zipatso mutamandike mukwezeke mu dzina ndi mphamvu ya khristu yesu tapemphera amen akanapanganso chani yehova akanapanganso chani yehova Iyi inali nthawi imene Paulo amalembera anthu a ku Aroma namawauza kunena kuti mu, mu Aroma chapter 1 verse 18 mpakana 22 kunena kuti Mulungu wakumwamba anachipanga chodziwikiratu kuti anthu okhala pa dziko tidziwe ndi kuzindikira kuti iyeyo Mulungu alipo. Ndipo chimene Mulungu anachita, ngakhale samabwera ku dziko lapansi monga amachitira mafumu a dziko lapansi, kudzapereka speech, kunena kuti, Ine ndine Mulungu, ndinalenga kumwamba ndi dziko lapansi, Ine ndine Mulungu mwakuti-n-mwakuti, monga achitira mafumu a dziko lapansi, ngakhale sizichitika choncho, komano Mulungu anachilenga chilengedwe mosavuta ayi kuti ifeyo tikamzindikire iye. Anachipanga chilengedwe moti titati tachiyang'ana chilengedwe ndi kufatsa kuchilingalira, tikhonza kuona kupezeka kwa Mulungu wakumwamba, tikhonza kuona kukhalako kwa Mulungu wakumwamba. Ndiye Paulo akunena kuti khalidwe limene limapanga anthu a dziko lapansi losapembedza Mulungu wakumwamba, losamvera Mulungu wakumwamba, losayenda ndi Mulungu wakumwamba, losamuopa Mulungu wakumwamba, Mulungu wakumwamba sakondwera nalo ndipo mkwiyo wa Mulungu umadza. kwa ife chifukwa cha makhalidwe athu osatani osalongosoka. Mkwiyo ukubwera chifukwa cha chani? Chifukwa ndithu ndi zachidziwikire kuti kumwamba kuli Mulungu koma ifeyo tasankha daladala kuyenda njira zathu ndi machitidwe athu amene ali osemphana ndi Mulungu wa kumwamba. Paulo akupitiriza kufotokoza kunena kuti ngakhale Mulunguyo saoneka koma mphamvu zake, kupezeka kwake, ukulu wake ndi zachidziwikire pamaso pathu kuchokera mu chani? kuchokera mu chilengedwe. Ndithudi ndi zoona, mmene Mulungu analengera chilengedwechi chimasonyeza kuti winawake penapake alipo amene ankapanga zonsezi. Genesis 1 verse 1 akunena kuti pachiyambi Mulungu adalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi kutifotokozera ife kuti chiyambitu cha zonsezi, mapiri, nyanja, mitsinje, Zonse zimene timaonazi ndi chonena kuti kunali wina wake amene ankalenga, kunali wina wake amene ankatani, amene ankapanga. Ndiye ndithu chilengedwe chimaonetsera kuti ichocho sichinangobwera ayi, sizinangochitika mwa ngozi ayi, panali wina wake amene ankatani, ankapanga. Mauwa ndi oona ndi okhulupirika ndithu, chilengedwe chimaonetsera kuti wina wake ankachita kutani, ankachita kupanga. Mitsinjeyi, nyanjayi, nyama, mbalame, sizinangobwera wina wake anachita kutani anachita kuzipanga anzathu amene anakwanitsa kutuluka ku dziko kuno napita kunja kumene kumatchedwa kuti ku space anakwanitsa kuwo- kuliona dziko mmene limaonekera namafotokoza bwino kuti dzikolitu lili ngati chimpira chachikulu chozungulira chimene chinangoyima mlengalenga opanda chogwirizira china chilichonse Ndiye chimpira chimenechi chinangoima mlengalenga chonchi, nalonso dzuwa ndi chimpira chachikulu chimene chinangoimanso mlengalenga. Ndiye kuti zidzichitika kuti tizikhala ndi masiku ngati usana ndi usiku, usana ndi usiku, ndi chifukwa chonena kuti dzuwa linaima ngati apa, dziko linaima ngati apa, ndiye dzuwali limangowala. Ndiye dzikoli lokhala ngati chimpira likayang'anizana ndi dzuwa limenelili, Mbali imene yang'anizana ndi dzuwalo ndi kumene kumakhala kuti kwacha ndi usana. Mbali imene ili kuseri imene sinayang'anizane ndi dzuwa ndi limene limakhala kuti ndi uchani? Ndi usiku. Ndiye kuti tizikhala ndi usiku, usana, usiku ndi usana. Chimpira chimenechi chimene chili dziko lapansi chimazungulira, chimazungulira, chimazungulira kumapanga kuti mbali ina yang'anizana ndi dzuwa mbali ina sinayang'anizane ndi dzuwa. Chidziko chimenechi, chokhala ngati mpira chimenechi, chimayenda mu njira yake yosaoneka, dzuwa ngati apa, chimalizungulira dzuwali, chimalizungulira dzuwali, kuzungulira, chimazungulira dzuwaku, ndi kumene kumapangitsa kuti tizikhala ndi nyengo yozizira, nyengo yotentha, nyengo ya mvula, komanso nyengo yotani, nyengo yokolola. Ndithu dziko lilibe maganizo ena aliwonse, lilibe maso ena aliwonse, lilibe kudziwa kwina kulikonse. Lilibe kuzindikira kwina kulikonse, koma limakwanitsa nthawi zonse kumazungulira kumapanga usana ndi usiku, osaonjezera spidi, osachepetsa spidi, spidi yake yomweyo imene imakwanitsa kuti nthawi zonse tsiku lathu lidzikwana 24 hours. Chikhala kuti spidi ya dziko imasinthasintha kazungulidwe kake, bwezi nthawi zina ndithu zikumaoneka kuti tsiku lija lachepa, tsiku lija latalika malingana ndi spidi imene dziko likuzungulirira palokha. Komanso bwezi tikumakhala ndi nyengo zosokonekerasokonekera Ikanakhala kuti kazungulidwe ka dzuwaka ndi kosalongosoka, komano dziko limeneli lopanda maganizo, lopanda kuzindikira kwina kulikonse, limakwanitsa kutsatira dongosolo limene lili kuti ife tizikhala ndi usana ndi usiku wolongosoka, tizikhala ndi nyengo zonse folo zolongosoka za pakati pa chaka. Chimene chimaliuza dziko lizipanga dongosolo limeneli ndi chani? Chimene chinaliuza dziko lizipanga dongosolo limeneli ndi chani? Ndithu wanzeru anayenera kuona ndi kudziwa kuti iyayi, panangoyenera kukhala wina wake amene ankapanga ziti? amene ankapanga zonsezi. Chimene chimaliuza dziko udzizungulira udzitere lopanda maganizo ndi chani? Chimene chimalipangitsa dziko kumapanga zinthu zanzeru zolongosoka koma lopanda moyo ndi chani? nalo dzuwa pamene linayima linangoyima pomwepo silisunthanso kupita mmwamba kapena pansi kapena kuchepetsa kapena kuchulukitsa kawalidwe kake ayi momwemo limawaliramo kuti dongosolo lonse timakhala naloli lidzipezeka kuti lili mtundu wachonchi chimene chimapangitsa zimenezi ndi chani wanzeru anatha kuona chilengedwe anayenera kuti ndithu adzipeza ndi kuona kuti wina wake anafatsa anapangadi amapanga zimenezi Ndiye mawu amene amanenedwa ku Genesis chaputala 1 vesi 1, onena kuti pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndi woona ndithu ndi wokhulupirika. Ngakhale chilengedwe pachokha chikusonyeza ndi kuonetsa kuti winawake anachipanga. Inu tangoganizani munthu mmene amapangira zinthu zake. Nthawi zina anthu ena amatha kunena kuti, Aa, dzikolitu kulibe Mulungu, kulibenso china chilichonse. Ifeyo ndi ifeyo basi, anthufe ndi ifeyo basi. Komatu ili ndi bodza, chifukwa Mau a Mulungu akunena kwa Aroma kuja onena kuti, Chifukwa mphamvu za Mulungu zosaoneka zakhala zachidziwikire kwa ife kupyolera mu chani? Mu chilengedwe. Tikamakamba za munthu, tikukamba za munthu amene ali chani? Amene ali moyo. Tikamakamba za moyo, moyowo ndi mphamvu yosaoneka imene imagwira ntchito mthupi mwa munthu. Koma mphamvu imeneyi simungayifotokoze kuti ndi yotani, imagwira ntchito bwanji, ndipo simungaiyeze kuiona kuti ili pati, yakhala pati. Ndifa yake munthu akamwalira palibenso chimene timachita koma timakayikana kumanda chifukwa mphamvu imeneyo sitiyimvetsetsa. Koma ngakhale sitiyimvetsetsa, ngakhale a science sangayipange detect kapena kuti kuidziwa kuti yalowera kuti kapena kuti kuwona kuti mmene munthu uyu wafayu moyo wake walowera mbali ya uku ndizachidziwikire sitingakane kunena kuti kuli mphamvu yotchedwa chani yotchedwa moyo. Ifeyo tikamakhala tikamayankhula timayankhula kuchokera ku kachinthu kena kake ka. kali pakhosipo kamene kamanjenjemera kachinthu kameneka ka mkati makemo muli tidzinthu ndithu timanjenjemera ife tikamatani tikamayankhula nde mpweya ukamadutsa pamenepo pamene achipatala amakatchula kuti ka soundbox ukamadutsa pamenepo ndi pamene no mawu amatani amamveka komano atati munthu wafa ndikumuchotsa ka soundbox kameneka ka ndikuwuziramo mpweya tidzinthu timanjenjemerato tikhoza kunjenjemera Koma simungamve mawu ena aliwonse. Chimene chimapangitsa kachinthu kameneka kali choncho, inde, ngati ka soundbox, inde, koma chimene chimapangitsa kuti katulutse mawu ndi mphamvu imene imakhala mkachinthu kameneka, mphamvu yotchedwa chani? yotchedwa moyo, imene munthu ukafa imakhala kuti palibe, sikangagwirenso ntchito. Uganizireni, mtima nthawi zonse umakhala ukugunda, nthawi zonse umakhala ukugunda. Aganizireni mapapo, nthawi zonse amakhala akupopa mpweya. Chimene chimawuza mapapo chimauza mtima, Tamapangani chonchi, tamapangani chonchi. Ndi chani? Ndithu zimapangitsa zinthu zimenezi ndi moyo umene umakhala mwa ndani? Mwa munthu. Pamene munthu akafa, mapapo sapopanso iyayi. Mtima naonso sutani? Sumagundanso. Zonse zimakhala zathera pompo. Ndithu munthu tikamati munthu tikukamba za munthu amene ali ndi mphamvu yotchedwa moyo mkati mwake. Nde moyo umenewu sitingaufotokoze koma tonse timadziwa ndi kutani? Tikukhulupilira kuti kuli mphamvu yosaoneka, kuli mphamvu yosagwirika, kuli mphamvu yosafotokozereka, komano taikhulupilira kuti ilipo chifukwa tikuona zotsatira zake kuti munthu wamoyo akuyankhula, kupanga zina zonse. Nde mawu akunena kuti ndizachidziwikiretu kuti kunja kuno kuli Mulungu chifukwa tikangoyang'ana chilengedwe chimasonyeza kuti wina wake amachipanga. Tikayang'ana muchilengedwe mumasonyeza kupezeka ndi kugwira ntchito kwa mphamvu yosatani? yosaoneka. Kotero mulandu umene inu ndi ine tili nawo wosalemekeza Mulungu, wosamvera Mulungu, wosatsatira Mulungu, ndi mulandu woti sitingathe kuwiringula ngakhale Mulunguyo sanabwere pamaso pathu ndi kudzazionetsera. Koma tokha patokha tikakhala, tikhoza kuzindikira ndi kudziwa kuti inde zoonadi, kumwamba kuli Mulungu. Njira ina, taganizani, anthu ena amatha kunena kunena kuti ganizoti ili la Mulungu, zomati kuli Mulungu, zomati kuli Mulungu, ndi ganizo limene azungu anangolipanga basi nkutibweretsera ife anthu akuda, lizitipatsa busy limeneli. Kodi izi ndi zoona? Izi sizoonanso ayi chifukwa tikayang'ana ganizo loti kuli Mulungu si ganizo limene linabwera ndi munthu kumphunzitsa munthu nzake. Ganizo loti kuli Mulungu linayambira pa chiyambi pa zinthu zonse. Tikaliyang'ana dzina ili lonena kuti Mulungu tikayang'ana mau awa onena kuti Mulungu amapezeka mu chilengedwe pawokha kutanthauza kuti mmene chilengedwe chinkayamba mmene zinthu zonse zinkayamba zinayamba zikudziwa ndi kusonyeza kuti kuli ndani Kuli Mulungu. Liganizireni dzina ili lonena kuti Mulungu. Limapezeka mu ziyankhulo zonse za pa dziko lapansi. Limapezeka pakati pa mitundu yonse ya pa dziko lapansi. Koma palibe amene ankanyamuka kukauza Ayao kuti kuli Mulungu. Palibe amene ankanyamuka kukauza Atumbuka kuti kuli Mulungu, kukauza Angoni, Anyanja, kuti kuli Mulungu ayi. Mtundu wina uliwonse pawokha umakhulupirira ndi kudziwa kuti penapake, kwinakwake, kuli ndani? Kuli Mulungu. Ndi chifukwa chake mu chiyankhulo china chilichonse mukapezamo kuti muli dzina kapena kuti muli mawu a chani? a Mulungu, amene osati anachita kupangidwa komano anapezeka mommo mu chilengedwe. Mwachitsanzo, tikapita kwa anzathu amene amayankhula chi French, Akafika ponena kuti Mulungu, amanena kuti Dieu. Akafika anzathu amene amayankhula chi Spanish, amanena kuti Dios. Anzathu amene amayankhula chi Arabic, amanena kuti Allah. Anzathu amene amayankhula chi Japanese, amanena kuti Kami. Anzathu amene amayankhula Chinese, amanena kuti Shang-Di. Anzathu amene amayankhula Hebrew, amanena kuti Elohim. Anzathu amene amayankhula Greek, amanena kuti Theos. Anzathu amene amayankhula Latin, amanena kuti Deus. Anzathu amene amayankhula swahili amanena kuti mulungu anzathu amene amayankhula chizulu amanena kuti mkulukulu zonsezi ndikufotokoza chifukwa chani chifukwa chonena kuti mawu awa onena kuti mulungu mulungu mulungu akanakhala kuti wina wake anachita kuwapanga invent anachita kuwakhazikitsa bwezali ndi dzina limodzi mawu amodzi muziyankhulo zonse mwachitsanzo kompyuta ndi chinthu chimene munthu anachita kutani anachita kupanga kompyuta. Mukapita kwa achewa timati kompyuta, kwa atumbuka kompyuta, kwa anzathu amene amayankhula chi french kompyuta, ku ma Hebrew kompyuta. Muchiyankhulo china chilichonse chinthu chimenechi chotchedwa kompyuta chimatchulidwabe kuti kompyuta. Chifukwa chani mu chichewa mulibe mawu oti kompyuta? Chifukwa chani mu chitumbuka mulibe mawu oti kompyuta? Chifukwa chani mu chi Japanese mulibe mawu oti kompyuta? Chifukwa chonena kuti kompyuta inachita kupangidwa ndi munthu si mbali imodzi ya chani? ya chilengedwe pa chifukwa chimenecho limayenda ndi dzina la amene anachitaniyo anachipangayo koma tikamuyang'ana mulungu dzina ili loti mulungu ndi la chilengedwe likupezeka mu chilengedwe is part of nature kotero kukhulupirira mulungu ndi ganizo loganiza kuti kuli mulungu it's not a foreign idea it's a natural idea imene inalipo pamene chilengedwe chonse chimatani chimayamba mwachitsanzo ndithu mawu awa onena kuti madzi amene tonse timadziwa bwino kuti madzi ndi chinthu chachilengedwe ku nthawi imene ziyankhulo zimapangidwa ku nthawi imene ziyankhulo zimakhala zimaona kuti kodi kunja muchilengedwe muli chani o muli mtengo ndiye amapereka mayina ku chilankhulo china chilichonse a mtengo ndithu atafikanso pa madzi anafika ponena kuti okhe kunja kuno kuli madzi ndiye pamene tikulenga ziyankhulo tiyikemo dzina lonena kuti madzi mwachitsanzo anzathu amene amayankhula french akafuna kunena madzi amati l'eau, Anzathu amene amayankhula Spanish akafuna kunena kuti madzi amati agua. Anzathu amene amayankhula Portuguese akafuna kunena kuti madzi amanenanso agua. Anzathu amene amayankhula Japanese akafuna kunena kuti madzi amati mizu. Anzathu amene amayankhula Chinese akafuna kunena kuti madzi amati shui. Anzathu amene amayankhula Chizulu akafuna kunena kuti madzi amati amanzi. Ndithu mu chiyankhulo china chilichonse Mawu awa onena kuti madzi ali ndi dzina lakelake mu chiyankhulo chimenecho kanenedwe kake. And maina awa tinawapeza ali mziyankhulochi kuchokera pa chani? Pa chilengedwe. Momwemonso ndi mmene tinapezera dzina lonena kuti chani? Lonena kuti Mulungu. Kutanthauza kuti mmene chilengedwe chinaonera kuti kuli madzi chipereka maina a madzi mziyankhulo zonse. Chiona kuti kuli mtengo, chipereka maina a mtengo ku ziyankhulo zonse. Chinaonanso kuti kuli Mulungu, ndiye chinapereka dzina loti Mulungu ku ziyankhulo zonse. Ndithu zikusonyezeratu kuti dzina ili loti Mulungu is part of nature, ndi zachilengedwe ndithu. Likanakhala kuti dzina loti Mulungu, nkhani ya Mulungu, wina wake anachita kuikhazikitsa, bwenzi mu ziyankhulo zina mulibe mau awo onena kuti ndani onena kuti Mulungu. Apa sipanakwanire. Mulungu wa Kumwamba, pa kupita kwa nthawi, anasankha mtundu wa anthu mwa anthu a pa dziko lapansi, kuti kuchokera mu kamtundu kochepa aka, dziko lapansi lindidziwe. Kuchokera mu kamtundu kochepa aka, ndikhale ngati ndapanga sample yonena kuti anthu adziona kuti kodi Mulungu amafuna chani, kodi Mulungu ndi otani. Ndiye Mulungu anasankha mtundu umene lero timautcha kuti mtundu wa ana a Israeli. Genesis 12 vs. 1-3 akuti. Ndipo Yehova anati kwa Abrahamu, Tuluka iwe m'dziko lako, ndi kwa abale ako, ndi ku nyumba ya atate wako, kunka ku dziko limene ndidzakusonyeza iwe, ndipo ndidzakuyesa iwe mtundu waukulu, ndipo ndidzakudalitsa iwe, ndi kubukitsa dzina lako, nukhale iwe mdalitso, ndipo ndidzadalitsa amene akudalitsa iwe, ndi kutemberera iye amene akutemberera iwe, ndipo mwa iwe Adzadalitsidwa mabanja onse a pa dziko lapansi. Iyi inali nthawi ndithu imene Mulungu adakhala tsopano pakufunano kuyamba kupanga deal ndi mtundu wa anthu, pakufunano kukhala ndi zochitika chitika ndi anthu, anasankha kuti alenge akhale ndi kamtundu kake kapaderadera, adzipanga nako interact. Ndiye anampeza Abrahamu, namuchotsa pakati pa makolo ake, namuuza kuti, Kuchokera mwa iwe ndithu ndidzapangamo mtundu waukulu, ndipo kuchokera mwa iwe mayiko onse, kapena kuti mabanja onse, anthu onse a padziko lapansi, adzakhala odalitsika. Deuteronomo 14 vesi 2 akunena kuti, Popeza ndinu mtundu wa anthu opatulikira Yehova Mulungu wanu, ndipo Yehova anakusankhani mukhale mtundu wa anthu wa pawokha wa iye yekha mwa mitundu yonse ya anthu okhala pa nkhope ya dziko lapansi. Ndithu Mulungu pakupita kwa nthawi anasankha mtundu wake special achite nawo umenewo mtundu wa ana a Israeli. Ndithu leroli tikamakamba za ana Israeli simungakambe nkhani ya ana Israeli, simungakambe mbiri ya ana Israeli, osatchulapo Mulungu wa Kumwamba, osadziwapo Mulungu wa Kumwamba, osazindikira Mulungu wa Kumwamba. Anachipanga ichi Mulungu kuti anthu a padziko lapansi tikadziwe ndi kuzindikira kuti Mulungu ali chani, Mulungu alipo. Leroli ndithu mtundu wa ana Israeli ndi anthu opambana, ndi anthu amphamvu, ndi anthu anzeru. Ndithu, mtundu wa ana Israeli umaonetseradi ukulu wa Mulungu wa Kumwamba. Ndiye pakupita kwa nthawi, Agalatiya 4 vesi 4 akunena kuti, Koma pokwaniridwa nthawi, Mulungu anatuma Mwana wace, amene Mateyu pakumufotokoza akunena kuti, Onani, namwali adzaima, nadzabala mwana wamwamuna, ndipo adzamucha dzina lace Emanueli, ndilo losandulika, Mulungu ali nafe. Mulungu adasankha mtundu wa ana a Israyeli kuti akadzionetsere ku dziko lapansi, apereke sample monga anthu mmene amafunira Mulungu wa Kumwamba, itakwana nthawi anatumiza Mwana Wake, Yesu Kristu. Ndipo Mateyu 1 vs 23 akunena kuti Mwana ameneyu dzina Lake adzatchulidwa kuti Emmanuel, ndiko kutanthauza kuti Mulungu ali nafe kapena kuti Mulungu ali nafe. Kutanthauza kuti ndithu cholinga cha Yesu Khristu kubwera ku dziko lapansi kunali kudzaonetsera kuti Mulungu ali nafe, Mulungu ali pakati pathu, kudzaonetsera kuti kodi Mulunguyo anakati wabwera, Mulunguyo atati akhala pakati pathu atiyankhula chani, atichitira chani, ndiye ntchito yonse, zonse zimene Yesu Khristu ankapanga amazichita mmalo mwa Mulungu Mwiniwake. Tsiku lina Yesu Kristu analifotokoza, kunena kuti, Zimene ndimayankhula Ine, zimene ndimanena Ine, sindinena za Ine ndekha, koma Atate amene akhala mwa Ine ndi amene aziyankhula ndi amene azitani? azichita. Tsiku limenelo Filipi amamufunsa Yesu Kristu namanena kuti, Tionetsereni Atate, ndipo izi zitikwanira ife. Anamuuza kuti, Ndakhala nanu nthawi yonseyi, ndipo simunandizindikira. Amene waona Ine waona Atate. Chifukwa Ine ndi Atate Ndife chani? Ndife amodzi. Kukamba za Yesu ameneyu, Akolose 1 vesi 15 akuti, Yesu Khristu ameneyu, amene ali fanizo la Mulungu wosatani, wosaoneka. Mulungu samaoneka, Mulungu sitingamgwire, Mulungu sitinga sitingampeze kuti ndi uyu ndampeza ali apa yayi. Koma kuti Yesu Khristu anabwera monga Mulungu wotani, owoneka, kutanthauza kuti ndithu Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu anadzadzionetsera pa dziko lapansi pano. Ndipo leroli tikamawerenga nthawi yathu monga anthu a pa dziko lapansi timayambira pa Yesu Khristu ameneyuyu. Lero mu chaka chino cha 2021 tikutanthauza kuti kwapita zaka 2021 chibwerereni Yesu Khristu pa dziko lapansi, chibadwireni Yesu Khristu pa dziko lapansi. Nkhani iyitu imandidabwitsa kuti zinatheka bwanji dziko lapansi kumawerenga nthawi yathu kuyambira pa Yesu. Khristu. Yesu Khristu tikamuyang'ana background yake sanali munthu olemera, samachokera kubanja lolemera, samachokera kubanja lachifumu, sanalinso otchuka. Background yake inali ndithu yosalongosoka monga anthu wamba ena onse. Koma chinapangitsa dziko lapansi ndi chani kuyamba kuwerenga nthawi yawo pa munthu ameneyu? Chinachitika kwenikweni ndi chani kuyamba kuwerenga nthawi yawo pa munthu ameneyu? Chaka chimene Yesu Khristu anabadwa pano pa dziko lapansi ndi chimene timayambira Kuwerenga nthawi. Zaka zopita m'mbuyomo Yesu Khristu asanabadwe, timaziwerenga kuti B.C. Zaka za mtsogolo atabadwa Yesu Khristu, timaziwerenga kuti chani? A.D. Chinachitika ndi chani? Kunali mafumu otchuka nthawi imeneyo. Kunali anthu a ndalama zawo. Kunali anthu otchuka. Chifukwa cha chani? Dziko lapansi silinasankhe kumawerenga nthawi yawo kuyambira kwa anthu ameneyo. Chinthutu ichi chimandidabwitsa. Ndi kumakhulupirira ine kuti ndithu Ndi upangiri wa Mulungu kuti atatumiza Mwana Wake ku dziko lapansi, analipanga dziko lapansi, kulisuntha dziko lapansi, ndi kumawerenga nthawi yawo kuyambira pa Yesu Khristu ameneyu, kuti inu ndi ine tidzasowe chowiringula. Atatumiza Mwana Wake ku dziko lapansi, dziko lapansi linadziwanso kuti Mulungu wa Kumwamba watumiza ana Ake. Ndipo atatumiza Mwana Wake, Emmanuel, kudzaonetsera kuti Mulungu ali pakati pathu, Luka 7 vs. 16-17 akuti, Ndipo mantha anagwira onsewo, ndipo analemekeza Mulungu, nanena kuti, Mneneri wamkulu wauka mwa ife, ndipo Mulungu wadzacheza ndi anthu ake. Iyi inali nthawi imene Yesu Khristu anadzutsa mwana wa mzimayi wina amene anamwalira. Akuti pakuona utumiki wa Yesu Khristu, pakuona zimene Yesu Khristu anachita, anthu anafika potsimikizika kuti iyayi, zazikulu zikuchitika, Mulungudi wadzacheza ndi anthu ake. Mwa Yesu Khristu, Mulungudi ali chani? Ali nafe. Mulungu anadziwonetsera mwa Yesu Khristu. Akanachitanso chani Yehova kuti inu ndi ine tidziwe ndi kuzindikira kuti Iyeyo alipo ndipo timpatse ulemu oyenera Iyeyo? Akanachitanso chani Yehova? Analenga chilengedwe chimene chimawonetsera kuti mulungu ali chani alipo ndipo dzina lake loti mulungu kupezeka mu chiyankhulo chonse ndi umboni oti nkhani ya mulungu palibe amene anayikhazikitsa ndi yachilengedwe ili mbali imodzi ya chilengedwe chathu apo sipanakwanire anapanga mtundu wapadera wa ana israeli woti azionetsere ku dziko lapansi sitingakambe nkhani ya ana israeli osakamba za mulungu wakumwamba pakupita kwa nthawi anatumiza mwana wake yesu khristu amene mbiri yake ipita ikulirakulira kuno ku dziko lapansi apa sikunakwane nthawi zonse mmene zinthu izi zimachitika mulungu anali akupanga dongosolo lake lopanga mawu ake ndi zonsezi kuti zikakhale mu chinthu chimodzi chimene lero timachitchula kuti baibulo baibulo limeneli pakulifotokoza timoteyo akunena kuti 2 timoteyo 3 verse 16 mpaka 17 akuti lemba lililonse adaliuzira mulungu ndipo lipindulitsa pa chiphunzitso chitsutsano chikonzero chilangizo cha mchilungamo kuti munthu wa mulungu akhale woyenera wokonzeka kuchita ntchito iliyonse yabwino akufotokoza timoteyo kunena kuti mawu awa baibulo bukhu lopatulika ili ndi mawu amene mulungu anakhala kuwakonzetsera kuti atithandize ife pa chitsutsano pa maphunzitso ndi ku zonse zimene tingafune kudziwa zokhudza ndani zokhudza mulungu wakumwamba baibulo ndithu ndi buku limene linalembedwa modabwitsa chifukwa baibulo linalembedwa mu zaka zokwanira 1600 kuchokera mu buku loyambirira la genesis kukafika ku buku lotsirizira la Chivumbulutso la m'Chipangano Chatsopano. Ndithu, zaka zimene zinatenga kuti Baibulo lonse lilembedwe, zaka 1,600, zinalembedwa zinthu zija mosiyanasiyana, malo osiyanasiyana, ndi anthu osiyanasiyana. Pamapeto pake anthu anadzazitenga zinthu zonse zija ndi kuziphatikiza pamodzi ndi kuzimasulira mpakana kudzafika mu chiyankhulo chimene ife timayankhula, Chizungu ndi Chichewa. Ndithu mukaliyang'ana Baibulo limaoneka kuti si buku limene linangobwera mwangozi, si buku limene linangobwera mwatsoka, koma ndi mphamvu ina yake imene inali kuseri kwa bukuli kuti bukuli likhale lotani, bukuli likhale lotheka. Ndipo mu Baibulo muli mawu ena, mauthenga ena amene amasonyezadi kuti ndithu uthenga umene uli m'buku ili si uthenga wamba koma mphamvu ina yake yapaderadi inali mkati mwa bukhuli. Ndithu ndi zoona kuti Mulungu wa Baibulo uyu ndi woona ndithu, alipo ndithu, nchifukwa nthawi imeneyo, kalelo, zaka za m'mbuyozo, kunali kovuta anthu kuti akazindikire kuti dziko lapansi ndi lotani. Koma m'Baibulo, ndithu m'bukhu la Yobu, akufotokoza kunena kuti, Yobu chapter 26 vesi 7, akunena kuti, akukamba za Mulungu wa kumwamba, kunena kuti, ayala kumpoto popanda kanthu, nalenjeka dziko pachabe. mukawerenga buku la chizungu akunena kuti he hangs the world on nothing ndithu kutanthauza kuti dziko lapansili muja ndimafotokozera kuti ndi chimpira anangoliyika palokhalokha opanda chogwirizira china chilichonse asayansi anafika pozindikira ndi kudziwa kuti dzikoli nthu lozungulira ndipo linangoyima mlengalenga opanda chogwirizira mu zaka zomwezi komano buku ili buku lopatulika linali litafotokoza kale zaka zambirimbiri m'bukhu la Yobu, kunena kuti dzikolitu linangoima mlengalenga opanda chogwirizira china chilichonse. Anakadziwa bwanji anthu m'nthawi imeneyo? Anakazindikira bwanji anthu m'nthawi imeneyo poti analibe zothekera kapena kuti tekinoloje yowathandiza kudziwa kunena kuti dzikoli ndilozungulira ndipo linangoima mlengalenga opanda chogwirizira china chilichonse? Izitu zimasonyeza kuti mphamvu inayake yopambana inalimo ndithu mu kulemba Baibulo, mu kupereka zinthu zimene zinali m'Baibulo, zimene munthu sanakatha kuzitani, sanakatha kuzidziwa. Komanso tikamachiyang'ana chilengedwe lero, chimasonyeza kuti chilengedwe chinachitika ndipo chinatani, chinatha. Nthawi zina anthu amatha kumafotokoza kuti dzikoli linkangopanga evolve kapena kuti chi process china chake chimene chinkangochitika, kuchitika, kuchitika kenako kupezeka kuti chani, pezeka munthu kenako kuchitika kuchitika kupezeka nyanja kuchitika kuchitika kupezeka chakuti chakuti zinthu zokhala ngati kuti zinkangochitika mwangozi choncho komano chimene tinabwerera anthu pa dziko lapansi sitimaliona dzikoli likupitiriza process ina yaliyonse likupitiriza kupanga kanthu kena kalikonse likupitiriza chinthu china chilichonse limaonetsa kuti linapangidwa ndipo linatha ndipo likukhala kuchokera mu nthawi imene linamalizidwa kutani kupanga izitu zikufotokozedwa bwino ku genesis chapter 2 verse 1 pamene akunena kuti Ndipo zinatha kupangidwa za kumwamba ndi dziko lapansi ndi khamu lawo lonse, kutanthauza kuti chirengedwe chinapangidwa ndi kuyamba kupangidwa, kufika na potani? kufika na ponena kuti zonse zinatani? zinatha. Osati ngati muja amafotokozera asayansi onena kuti chinkangopanga evolve, chifukwa ngati linkangopanga evolve, kapena linkangopanga ma process ena ake zinthu nkumachitika, ndi chifukwa cha chani linaganiza zonena kuti basi tisiye? Ndi chifukwatu chonena kuti dzikoli linapangidwa ndipo linatani? Linatha, silingapitirirenso kumapita kwina kulikonse. Komanso tikamayang'ana mu Baibulo mmene Mulungu wa kumwamba anamufotokozerera Nowa kuti amange chombo, lero asayansi amavomereza kuti mmene chombo cha Nowa chinafotokozeredwa, ndithu inali design yapamwamba ndi yopambana kwambiri imenedi ingathandizire kuti chombo chija chikhale panyanja. Munjira ina kutanthauza kuti. Design ya chombo cha Nowa, it was very scientific, inali ndithu design yapadera osati chinthu chongochitika mwangozi kapena chinthu chimene bulutu wina wake wosaganiza bwino akanatani, akanapanga. Munjira ina kutanthauza kuti zinali zovutirako anthu a mnthawi ngati ya Nowa kukabwera ndi design ya chombo cha Nowa ngati mmene Mulungu wakumwamba anamtani, anampasira. Zimene zikusonyeza kuti mu design ya chombo cha Nowa Ndithu, munagona luso, munali sayansi yapaderadera, zinthu zimene zikusonyeza kuti ndithu mphamvu imene inkalemba Baibulo, mphamvu imene inkapereka uthenga umene unalembedwa m'Baibulowo, si mphamvu wamba. Ndithu, Baibulo silinapekedwe ndi munthu, chifukwa akanakhala kuti anapeka munthu, bwenzi zinthu zimene ndafotokozazi ndi izi bwenzi kuli chani? Bwenzi kulibe. Genesis chapter 6 verse 15 akunena kuti. Kupanga kwake kotere, kumeneko kwa chombo cha Nowa, m'litali mwache mwa chingalawa mikono mazana atatu, 300, m'mimba mwache mikono makumi asanu, 50, msinkhu wache mikono makumi atatu. Nde asayansi anatha kuona kuti m'mene chinamangidwiramo kuti kutalika kwake mikono 300, muulifupi mwakemu mikono 50 ndipo kutalika kwake m'mwamba umu, mikono 30 ndithu design imeneyi kapena ratio imeneyi it's very scientific ndi design yabwino imene imathandiza kuti chombo kapena kuti boti kapena kuti ship itati yapangidwa ndi madimension amenewo ndithu ipanga survive bwino kapena igwira ntchito bwino pachani pa nyanja zinthu zimene zisonyeza kuti ndithu mphamvu ina yake yapadera inalimo mmene baibulo limatani limaperekedwa komanso nthawi ino ino tsopano imene matenda a covid-19 avuta Kumene tsopano quarantine yafika yotchuka kwambiri. Ndithu, Mulungu wa Kumwamba anauza ana a Israyeli za nkhani ya quarantine kalekale munthu asanafikenso pozindikira kuti matenda enawo amafunika kupanga chani? Amafunika kupanga quarantine. Mu zaka za 1400 kapena kuti 14th century, anthu ndithu pafupifupi okwana 70 miliyoni anamwalira chifukwa cha matenda otani? opatsirana. Mu zaka tsopanono za 1700 kapena kuti 17th century m'pameneno anthu anayamba kuona kuti iyayi matenda akabwera opatsirana kapena kukabwera mliri opatsirana anthu amene adwala matenda amenewowo azikakhala kwa ndani? Azikakhala kwa okhaokha kapena kuti tizapanga quarantine. Koma m'mene ankafika pozindikira izi n'zonena kuti anthu ambirimbiri mamiliyoni a anthu atamwalira chifukwa nthawi imeneyo anali asanafike pozindikira anthu kuti nthenda zinazi zimafunika kupanga chani? Quarantine. Komano chodabwitsa chonena kuti mu Baibulo Mulungu wa kumwamba anali atauza kale ana Israeli za nkhani ya chani? Ya nkhani ya quarantine. Levitiko 13:46 akunena kuti masiku onse nthenda ikali pa iye azikhala wodetsedwa. Ali wodetsedwa agone payekha pokhala pake pakhale kunja kwa chigono. Apa amakamba za nkhani ya nthenda ya khate yonena kuti munthu akakhala ndi khate mukamusiye kwayekha mumpange chani mumpange quarantine ndithu kuti asapatsire anzake aja kutinso matendawo asapitirire kutani asapitirire kukula ifeyo anthu tinayizindikira nkhani imeneyi mu zaka za 1700 baibulo litafotokoza limeneyi kalekale zikusonyeza kuti ndithu uthenga umene umapezeka m'Baibulo, mawu amene amapezeka m'Baibulo, sanakhale pansi anthu n'kumapeka, sanakhale pansi anthu n'kumalemba chifukwa mu nthawi imene zinthu izi zinalembedwa sanakatha anthu kuzindikira ndi kuganizira monga mwa zimene tafotokoza zija. Ndithu uthenga umene umapezeka m'Baibulo ukusonyeza kuti mphamvu inayake yapadera ndithu inalipo pamene uthenga umene umapezeka m'Baibulo umaperekedwa. Tikamayang'ananso m'Baibulo muli maulosi osiyanasiyana umene anthu mu njira ina iliyonse sanakatha kulota, sanakatha kudziwa kuti kutsogolo kuchitika chakuti. Mu Daniele chapter 2 ndithu muli ulosi wokamba za maufumu a dziko lapansi amene mfumu ya ku Babulo Nebukadinezara analota chifano Pa kutimasulira, Danieli anafotokoza kuti awa ndi maufumu 4 amene adzakhala ku dziko lapansi. Mmene amalota fanoli ndi kuti ali pa ufumu woyamba, ufumu wa Babuloni. Ndiye Danieli anamasulira kuti, Pakatha ufumu wanuwu, pabweranso ufumu wina. Pakathanso umenewo, pabweranso ufumu wina kufikirana ufumu wa namba chani? Wa namba folo. Ukafika ufumu wa namba folowo, Kenako maufumu a dziko lapansi adzagawikana, ndipo akadzagawikana sizidzathekansoyi kuti padzakhale ufumu wina umodzi. Adzayesera njira izi ndi izi kuti alumikizane akhalenso amodzi, koma sizidzatani? Sizinatheka. Ndithu ulosiwu unachitika patatha Babuloni Empire, kunabwera ndithu Medo-Persia, itachoka Medo-Persia, inabwera Greece, itachoka Greece, kunabwera Rome, Rome kenako anagawanikana kufikano. mayiko osiyanasiyana a ku europe ndipo sanathekenso kukumanizana sanathekenso kupanga umodzi kupanga ufumu umodzi wolamulira dziko lonse lapansi anthu osiyanasiyana atsogoleri a nkhondo osiyanasiyana atsogoleri osiyanasiyana anayesera kuti europe ampange mmodzi apangenso world empire imodzi komano sizinatheke monga mwa mawu a mulungu mmene anafotokozera Anthu awa amene amalemba Baibulo akanatha kuzindikira bwanji kuti kubwera maufumu folo ndipo maufumu folowo, wachifolo udzagawikana, ukadzagawikana sudzabweranso wina? Panalibe njira ina iliyonse imene anthu amenewa anakatha kuzindikira ndi kudziwa zinthu zimenezi. Palibe mwamwayi mwina mulimonse kuti mwina ndingoyesera kulota, akanatha kufika polondoloza maufumu amenewa choncho, zimene zikusonyeza kuti ndithu mphamvu ina yake yapadera Ilipo kuseri kwa Baibulo. Ilipo mkati mwa Baibulo. Ndipo pamene Mawu awa amalembedwa, mphamvu imene inali ikugwira ntchito. Ndithu, Baibulo sanapeke ndi munthu, ndi Uthenga wa Mulungu wa Kumwamba kubwera ku dziko lapansi. Akanapanganso chani? Yehova anatipatsa Mawu Ake nayikamo zinthu zoti ife tikazindikire kuti chinthuchi sanapeke ndi munthuyi. Ndakamba kale kuti kapangidwe kakenso ka Baibulo ndi kodabwitsa. Zaka 1,600 chinthu zikulembedwa, zinthu zosiyanasiyana zikulembedwa, Koma zinthu zonsezi kumagwirizana ndi kumakamba chinthu chimodzi, osatsutsana. Ndi chifukwa chake ku 2 Timoteo chaputala 3 vesi 16 to 17 akunena kuti, Lemba lililonse adaliuzira Mulungu ndipo lipindulitsa pa chiphunzitso. Akufotokoza momveka bwino kuti Baibulo limeneli, Mawu Opatulika amenewawa ndithu si uthenga ongobwera kuchokera kwa anthu aa, Ndi Mulungu wa Kumwamba amene amatsogolera kuti mawu akuti, uthenga wakuti, zinthu zakuti, zilembedwe m'Baibulo. Mkotero ndithu, Mulungu wa Kumwamba anachipanga chinthu ichi chokhala chotheka kuti ku dziko lapansi tikakhale nawo mawu otchedwa Baibulo amene ndithu ali mawu a Mulungu kuti kupyolera mu zimenezo tikaphunzire ndi kudziwa zimene Mulungu wa Kumwamba amatani, Mulungu wa Kumwamba amafuna. Ndipo Baibulo limeneli si bukhu wambayi. lili nazo zinthu zodabwitsa zimene tikaziyang'ana ndi kuzilingalira, zimasonyezadi kuti mphamvu inayake yapadera inatenga gawo mu chochitika ichi. Ndipo leroli, Baibulo limeneli ndi bukhu lopambana pa mabukhu onse a dziko lapansi chifukwa chonena kuti ku mabukhu onse amene akhala akupangidwa, ku mabukhu onse amene akhalapo pa dziko lapansi, Baibulo ndithu is the best selling book pa dziko lonse lapansi. Pofika mu chaka chino ndithu over 8 billion copies of the Bible have been sold. Ndithu leroli, pofika lero, dziko lapansi, Makopezi kapena kuti Mabaibulo opitirira 8 biliyoni akhala atagulitsidwa kapena kuti kugawidwa. Palibenso buku lina lililonse padziko lapansi limene linagawidwa mochuluka, limene linapangidwa mochuluka, limene linagulitsidwa mochuluka loposa chani? loposa Baibulo. Zinthu izi sizindidabwitsa. Mulungu wa Kumwamba kuyesetsabe kuti mwinamwake inu, ine, tikafike pozindikira kuti Mulungu wa Kumwamba alipo, malingana ndi zinthu zimene Mulungu akuchita ku dziko lapansi. Ndipo apa sipanakwanire, Mulungu wa Kumwamba anapereka lonjezano la Mzimu Woyera, Machitidwe 2 vesi 38 mpaka 39, akunena kuti inali nthawi imene Petro analalikira anthu pa tsiku la Pentekosti. Ndi atalalikira, anakhudzika mtima, nanena kuti tichite chani? Koma Petro anati kwa iwo, Lapani, batizidwani, yense wa inu, m'dzina la Yesu Khristu, kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera, pakuti lonjezano lili kwa inu, ndi kwa ana anu, ndi kwa onse akutali, onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawaitana. Akunena kuti Mulungu wakumwamba anapereka lonjezano la Mzimu Woyera kwa Aisraeli kalelo, komanso kwa ena onse amene adzamva mawu a Mulungu ndi kutani? Ndi kukhulupirira. Ndithu lonjezano la Mzimu Woyera Mulungu wa Kumwamba analipereka ku dziko lapansi kwa wina aliyense amene anganene kuti, Ineyo ndadzipereka kutsatira Mulungu wa Kumwamba. Ineyo ndadzipereka kukhulupirira Mulungu wa Kumwamba. Ineyo ndadzipereka kumvera ndani? Kumvera Mulungu wa Kumwamba. Ndipo munthu ameneyu adzapatsidwa Mzimu wa Mulungu, Mzimu Woyera. Pokamba za Mzimu ameneyu, Yohane 14 vesi 25 to 26 akunena kuti.

Mphamvu ya Mulungu imeneyi ikafika pa ife, ifeyono imatithandiza. Mzimu Woyera amatithandiza, amayankhula nafe, amatiphunzitsa ndi kutizindikiritsa Mawu a Mulungu, chifuniro cha Mulungu. Ndithu, Mulungu wa Kumwamba atatha kupanga zonse zija, anayikanso lonjezano limene likuti kwa wina aliyense amene adza kwa Iye, Adzam'patsa mphatso ya Mzimu Woyera imene idzam'tsogolere mu njira yonseyi. Tikukhala mu nyengo yovuta, zinthu ndi zovuta, kuli aneneri onyenga, kuli ziphunzitso zonyenga, kuli zochitika zosiyanasiyana pa dziko lapansi. Kotero kungokhala munthu wamba basi n'kumakhulupirira Mulungu ndi zovuta kuti upambane. Chifukwa chake cha chimenecho Mulungu wa Kumwamba anapereka lonjezano kuti wina aliyense amene adza kwa Iye sadzangomusiya kukhala munthu wamba chabe okhulupirira Iye, koma adzam'patsa mphamvu ya Mzimu Woyera. Akanachitanso chani Yehova kuti inu ndi ine tidziwe kuti Iye alipo, timulemekeze ndi kumpatsa ulemu oyenera Iye? Ndipo pamene Yesu Khristu anakwera kupita kumwamba nasiya ophunzira ake pano pa dziko lapansi, nalalika mau, nanena mau, anthu anayamba kukhulupirira, anayamba kukhulupirira namatsatira Yesu Khristu. Ndithu Chikhristu leroli ngati kuli chipembedzo chachikulu kwambiri chimene chili ndi mamembala ambiri ndi Chikhristu. Leroli pafupifupi chiwerengero cha dziko lapansi ndi 7.8 biliyoni leroli chipembedzo cha chikhristu chimenechi chili ndi anthu ndithu ochuluka okwana 2.4 biliyoni pa anthu 7.8 biliyoni ndithu chipembedzo chimenechi cha chikhristu changoyamba kumene ndipo mmene chimayamba chinapeza zipembedzo zambirimbiri zosiyana zimene zinalipo ndi kale lonseli koma chipembedzo chimenechi chongoyamba kumene chosathanso zaka 3000 chosathanso zaka 2000 chifukwa ngati panopa tikunena kuti zapita zaka 2021 Chikwereni Yesu Khristu Kumwamba, Yesu Khristu anakwera kumwamba ali zaka 30 chakuti, ndiye kuti ndithu chikhristu chili ndi zaka 1900 chakuti. Ndithu ndi chipembedzo chimene chili chanyuwani, chatsopano chabe, koma chipembedzo chimenechi chakwanitsa bwanji, zatheka bwanji kukakhala ndi chiwerengero chachikulu kwambiri pa zipembedzo zonse za pa dziko lapansi? Chinthu ichi sichimandidabwitsa, chikundionetsanso mphamvu ndi ukulu wa Mulungu wa Kumwamba. Akanachitanso chani Yehova kuti inu ndi ine tikaone kuti Iye alipo ndipo timpatse ulemu? Pa chinthu china chilichonse chimene Mulungu anachita, anaonetsetsa kuchipanga chodabwitsa, kuti kudabwitsa kumeneko ife kutipatse mafunso, kenako mafunso atilozere kwa Mulungu wa Kumwamba. Analenga chilengedwe chimene tikachiyang'ana chimatipatsa mafunso, ankalenga dziko ndi ndani? Ankapanga munthu ndi ndani? Zimenezo zitisonyezere kwa Mulungu wa Kumwamba. Mulungu amene anapanga mtundu wa ana a Israeli umene tikautsatira ndithu umaonetsa kuti kumwamba kuli Mulungu. Mulungu ameneyu anatumiza mwana wake Yesu Khristu amene tikamutsatira ndithu zimaonetsa kuti kumwamba kuli Mulungu. Sanali munthu wotchuka lero chipembedzo chimene iye anachisiya ndi chachikulu ndi chopambana pa zipembedzo zonse za dziko lapansi. Akanachitanso chani Yehova? Anapereka mau ake. Tikafuna kudziwa za iye Tikafuna kuphunzira za iye, tiwerenge mawuwa, ndipo anapereka lonjezano la Mzimu Woyera kwa uyo yense amene azipereka kwa iye. Imutsogolere kukhala naye mu njira yonseyi. Akanachitanso chani Yehova kuti inu ndi ine timdziwe iye ndi kumlemekeza iye ndi kumpatsa ulemu? Mulandu umene tili nawo okhala mwachisawawa, ochita mwachisawawa, osalemekeza Mulungu sitingaukane ndipo sitingauthawe. akunena zoonadi paulo akunena zoonadi paulo kwa roma chapter 1 verse 18 mpaka 22 kuti zili mwachidziwikire ndithu kuti kumwamba kuli mulungu tasankha kusampatsa ulemu tasankha kusamutsatira kodi inu ndi amodzi mwa anthu amene mukuyenda mwachisawawa kodi inu ndi amodzi mwa anthu amene mungokhala chikhalekhale Komatu Mulungu wa Kumwamba anachita chothekera chonse kuti inu ndi ine tidziwe kuti alipo ndipo timpatse ulemu. Koma Mulungu wa Kumwamba sadzatiyang'anira mpaka kalekale. Mulungu wa Kumwamba sadzatisiya mpaka na kalekale. Mulungu wa Kumwamba satiyang'anira mpaka na kalekale. Likudza tsiku, ikubwera nthawi imene adzapereka mphotho kwa wina aliyense malingana ndi ntchito yake. Ikudza tsiku, ibwera nthawi atatha kutilekelera tizindikire ndi kuganiza kuti kumwamba kuli Mulungu ndi kumpatsa ulemu koma ndi kulephera. Likubwera tsiku limene adzaononga anthu onse amakani, anthu onse osamva, anthu onse ochimwa, anthu onse amene sachita malingana ndi chisomo chake ndi chifundo chake chimene watichitira kuti ife tikafike podziwa kuti Mulungu alipo ndi kumutsata Iye. Ndipo Mulungu wakumwamba tsiku likudza ndipo likudza posachedwa akubwera kudziko lochimwali. Akubwera ku dziko losamvali, akubwera ku dziko lopanda ulemuli, akubwera ku dziko lopanda maganizoli, akubwera ku dziko losalingalira bwinoli, kudzawononga awo onse amene sanasamale za chikondi Chake, kudzawononga awo onse amene sanasamale za chifundo Chake, kudzawononga awo onse amene sanalingalire bwino za moyo wawo. Yesaya 13 vesi 6-7 akunena kuti, Kuwani inu, pakuti tsiku la Yehova liri pafupi. Lidzafika monga chiwonongeko chochokera kwa Wamphamvuyonse. Chifukwa chake manja onse adzafooka, ndi mitima yonse ya anthu idzasungunuka. Akuti tsiku la Yehova likudza ndipo lili pafupi. Tingaone ngati takhalitsa pano. Tingaone ngati zonse zili bwino. Tingaone ngati palibenso wina amene akusamala zimene tikuchita. Koma akuti iyayi, tsiku la Yehova likudza, ndipo mu tsiku limeneli manja onse adzafooka, mitima yonse idzasungunuka. Tsiku limeneli, amayi! Tsiku limeneli abambo, lidzakutherani bwanji? Zefaniya 1 vesi 14 Tsiku lalikulu la Yehova liri pafupi, liri pafupi, lifulumira kudza, mau a tsiku la Yehova, munthu wamphamvu adzalirapo mowawa mtima. Alipo ena amadzimva kuti iwowo ndiwo, alipo ena amadzimva kuno ku dziko lapansi, koma kuti tsiku limenelo munthu wamphamvu adzalirapo mowawa mtima. Abale anga, tsiku la Yehova likudza, mwalikonzekera motani tsiku la Yehova? Kalanga ine! Yoweli 1 vesi 15 Kalanga ine tsikuli! Pakuti layandikira tsiku la Yehova, lidzafika ngati chionongeko chochokera kwa mphamvu yonse. Tsiku la Yehova likubwera ku dziko lapansi, ndipo lidzafika osati kudzacheza, osati kudzasewera, koma ngati chionongeko chochokera kwa mphamvu yonse. Yesaya 13 vesi 9 Taonani tsiku la Yehova lidza, lankhanza ndi mkwiyo ndi kukalipira kwaukali, kupasula dziko ndi kudzawonongamo akuchimwa psiti, akuti tsiku la Yehova likudza, lankhanza, lamkwiyo, kudzawononga dziko lapansi, kudzawononga ochimwa onse psiti, Mulungu wa Kumwamba watiyang'anira, Mulungu wa Kumwamba watipatsa nthawi, Mulungu wa Kumwamba watilekerera kuti tibwere pamaso pake ndi kumvera Iye ndi kumtsata Iye, koma tasankha nthawi imeneyo kuiseweretsa, tasankha nthawi imeneyo kuchita zathu, koma kuti tsiku la Yehova likudza, lankhanza. Koma tsiku limeneli lisanafike, Mulungu wa Kumwamba akukuitananso lero. Chivumbulutso 14 vesi 6 mpaka 7 akunena kuti, Ndipo ndinaona mngelo wina alikuuluka pakati pa mlengalenga, wakukhala nao Uthenga Wabwino wosatha, aulalikire kwa iwo akukhala padziko lapansi, ndi kwa mtundu uli wonse, ndi fuko, ndi manenedwe, ndi anthu, ndi kunena ndi mau akulu. Opani Mulungu, mpatseni ulemerero, pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake. Opani Mulungu, mpatseni ulemerero, pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake. Akuti uthengawu anauona mngelo ameneyu akuunena ku dziko lapansi, ku mtundu wina uliwonse, ku manenedwe ena alionse, munthu wina aliyense aumve ndipo anaumva. Akunena kuti, Opani Mulungu, mpatseni ulemerero, pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake. Chifukwa cha chani uthengawu ukupita ku mtundu wina uliwonse? Uthengawu ukupita kwa munthu wina aliyense chifukwa choti yafika nthawi ya chiweruziro cha Mulungu. Ndithu pamene Mulungu adziweruza dziko lapansi, sanena kuti okhawo amene anakhulupirira ndi amene ndiwaweruze, enawo sizikuwakhudza asiyeni. Sanena kuti okhawo amene anatsatira Yesu ndi amene ndiwaweruze, enawo sizikuwakhudza asiyeni. Abale anga Mulungu wathu alibe malire, ndi amene analenga. inu, ndi amene analenga ine, ndi amene analenga awo, ndi amene analenga aja, ndipo pamene akuweruza, aweruza munthu wina aliyense. Wina aliyense alowa mu chiweruzo chake, ndi chifukwa chake akufuula ngeloyu kwa munthu wina aliyense kuti opani Mulungu, mpatseni ulemerero wake, pakuti yafika nthawi ya chiweruzo chake. Abale anga, tsiku la Yehova likudza, ndipo silidzasiya munthu. Tsiku la Yehova likudza, osamala, osasamala, okhala nazo ntchito, osakhala nazo ntchito, okhala nazo busy, osakhala nazo busy, onse adzalowa mu tsiku la Yehova. Mu tsiku limeneli inu zidzakutherani bwanji? Mu tsiku limeneli ine zidzandithera bwanji? Chivumbulutso 22 verse 12 Taonani, ndidza msanga, ndipo mphoto yanga ndili nayo, yakupatsa yense monga mwa ntchito yake. Yesu Khristu akubwera posachedwa. Mulungu wa Kumwamba akubwera posachedwa. Tsiku la Yehova likudza limene anthu tidzalandira mphoto monga mwa ntchito zathu. Sadzaona kuti uyu ndi wokalamba, sadzaona kuti uyu ndi mwana, sadzaona kuti awa ndi opunduka, sadzaona kuti awa amadwaladwala, avutika kale, sadzaona kuti awa anali osauka, avutika kale ku dziko lapansi. Wina aliyense adzalandira monga mwa nchito zake. Nchito zanu ndi zotani? Nchito zanga ndi zotani? Cifukwa cace lapani, bwerani kuti afafanizidwe macimo anu, kotero kuti zidze nyengo zakutsitsimutsa zocokera ku nkhope ya Ambuye, Macitidwe 3 vesi 19 Abale anga, titatha kukhala m'moyo osasamala kuti kuli Mulungu, osasamala kuti kuli Yehova, osasamala za zimene Mulungu wakumwamba akufuna, Akutipatsanso mwayi wina lero onena kuti tilape ndipo tibwelere kwa Mulungu kuti afafanizidwe machimo athu. Pamene talapa, tibwelere ndi kuyenda monga anthu amene alapa machimo awo ndipo tikatero tiyambe kuyenda ndi Mulungu wa kumwamba amene tamudziwa kuti analenga kumwamba ndi dziko lapansi, amene tamudziwa kuti anapanga zothekera zonse kuti tikadziwe kuti iyeyo alipo ndipo timpatse ulemu. ndipo tikhale pamaso pake tiyende munjira yake kupirana nyengo zakutsitsimutsa kufikana nthawi imene adzatipatse mphamvu ya mzimu woyera ndipo tikhale mu chomwecho mpaka chimaliziro cha moyo wathu machitidwe 17 verse 30 to 31 nthawi zakusadziwako tsono mulungu analekerera koma tsopanotu ali nkulamulira anthu onse ponseponse

koma lero nthawi yatha abale anga akutiuza kuti wina aliyense pena paliponse atani alape natembenuka mtima opani mulungu mpatseni ulemu wake chifukwa tafika nthawi ya chiweruzo chake mateyu 28 verse 19 mpaka 20 mukani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndikuwabatiza iwo mdzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera ndikuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani inu

Oyera ndi olemekezeka ndinu Mulungu, amene munalipo, mulipo ndipo mudzakhalabe mpakana muyaya. Zikomo chifukwa munali nafe munthawiyi, takumvani mukuyankhula, inde Mbuye mwayankhula kuti Inu mulipo ndipo munalipo nthawi yonseyi. Pamene timachita zonyasa ndi zosakhala bwino, mumangotilekelera koma tsopano nthawi yatha, wina aliyense atembenuke nayang'anire kwa Inu. Tithandizeni Mulungu wathu tilekane nazo ntchito za dziko lapansi, tisiye zibwana ndi masewera onse, poti Mawu akunena ku Masalimo 53 vesi 1 kuti chitsiru chimati mumtima mwake kulibe Mulungu. Mulungu wa Kumwambadi ndithu nzachidziwikire kuti Inu mulipo ndipo mumayenera kutsatiridwa, kumveredwa ndi kupatsidwa ulemu wonse. Khalani nafeni mutitsogolere. Ndipemphera mwapadera kamba ka m'bale wanga amene wapanga chisankho chofuna kukutsatani inu, kuyamba kuyenda nanu ndi kukhala nanu. Njira iyi ndi yovuta koma ndi yotheka chifukwa ndayiona ikutheka ndi Ambuye wathu Yesu Khristu, ndayiona ikutheka ndi ophunzirawo, ndayiona ikutheka ndi anthu osiyanasiyana. Titsogolereni ndi kutithandiza, chisankho chomwe tapanga choyamba kumvera Inu ndi kutsata Inu, tisabwererenso m'mbuyo koma tipite chitsogolo. Lero ndi tsiku loyamba la msonkhano wathuwu, pitirizani kukhala nafe ndi kutitsogolera. Mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu ndapemphera. Amen.
Zikomo kwambiri kuti tinali limodzi kugawana mawu a Mulungu. Tiyeni tikumanenso mawa nthawi ngati yomwe ino. Munali ndi ine mlaliki Lesa Mponda. Amen.